Iba, Siba, Siba, Siba, Ayabala, Nileguna Nando.
ijiwa si n'akara aka so ka iwu na anụ m ka ụmụ boys na-ekwu maka oke ite oke ite ụfọdụ sị na oke ite na-egbu mmadụ na nke a na-eme I support ụmụaka na-ebu oke ite
naijiria adịrọ mma oke ite dị mma mbuta maka na naijiria adịrọ mma o nwerọ onye na-amarọ na oke ite abụrọ ezigbo ihe mụnwa na onwe m ma na oke ite abụrọ ezigbo ihe mana kama ị ya abịa sị m mụ gwọọrọ gị oke ite ị bịa sị m mụ kpeere gị ekpere na arobunagụ m ka o meere gị ibe mma agwọrọ gị oke ite maka na ibe e ji agwọ oke ite jọrọ njọ ana m agwọrọ ya mma ekpere gị ekpere na arobunagụ m ya ebutere gị ezigbo ego karịa ebe oke ite butere maka na oke ite adịrọ mma n'uche nke m ka m na-ekwu o nwerọ dibia ya agwa gị gwa gị na oke ite na onye akarịchara na oyigbo oke ite ịkarịcha my own spirit agwarọ m ya ihe m na-agwa gị bụ ibe m maara mma agwarọ gị ibe m na-amarọ
so iji wa si n'akara aka dịka mmadụ ngwọ oke ite and mmadụ ngwọ awele ke nke n'ime ebe ahụ bụ ke nke ka mma

Awele ofu ibe ka wa bụ afa ka a gụrụ wa dị iche iche na-adị ka man and woman. Peter and Paul. Ị na-anụ ihe m na-agwa gị? Mụnwa na onwe m ị sịkwa m mụ gwọọrọ gị oke ite m agwakwa gị ụdị m ji agwọ nke m m gwa gị ọ bụrụ na ọ dịrọ gị mma ị rapụ i jee agwọ ebe ị ya agwọ Ị gwọ ka ndị so na ndị Soludo ya ejidebe ka Soludo ya ejidere onwe kpan Soludo ya ejidekwana m ụra ma agwọ ibe na-egbu mmadụ Ehe. so na ibe m na-ekwu bụ na oke ite bụ onye chọrọ ngwọ na i jee agwọ ejirọ m mmadụ ya agwọna oke ite mana oke ite adịrọ mma so ka ihe dịkwa mma
onye chọrọ mgba oke ite ka o wee nwee ego ya-agwọ na nkịtị maka na gọọmenti anyị felụrụ anyị our gọọmenti fail us ọ bụrụ na gọọmenti anyị dị mma na anyị bụ ndị ọzọ gọọmenti ha na-akwụ ụgwọ kedu ebe mmadụ na-achọ ebe a na-agba oke ite a na-agba oke ite na amerịka a na-agba oke ite na india a na-agba oke mbanụ mbanụ mbanụ maka na oke ite adịrọ n'obodo ahụ due to na kọntrị be ha dị mma kọntrị anyị adịrọ mma Okay. gọọmenti make our kọntrị good ka ụmụaka anyị kwụsị mgba oke ite o nwere vidio m na-awọchị nwanne nyaahụ ụwa bụ na many big boys bu moto wa paakị ama Lexus mobiloko wa na-abụ 1000 na-aya ya elu o nwere ndị na-agba ọsọ bu 1000 na-atụsị ya n'ala ọ gbara ọsọ ka ọ na-atụsa na ya n'ala ego a na-achị achị ọ bụrụ na m nọ na-ewu m kpotochaa ego a niile ka m ma ma ọgwụ ndị awa ya-atọ m mụ bụ ọgwụ ọgwụ a na-awọrọ ọgwụ and nsị a na-awọrọ nsị mana eziokwu Okay. ibe m na-agwa gị bụ na anambra ya-adị mma anyị na-ekpe ekpere ka anambra dị mma Ise. and gị bụ Madam Ngoro na ị ya-adị nnekwu Ise. dị more than great Ise. ibe niile nọ n'ibe amụọlụ gị and na ị ya-adị nnekwu dị more than nnekwu ọbụma ọbụla na-eme ibe ya-akpọ gị mmụọ ọbụla na-emewu ibe ya-akpọgbu gị Ee, sị gị o nwee ajụjụ ọbụla ị nwere ịjụ m ị jụọ m ka m zaa gị sị gị na oke ite bụ ezigbo ibe

ibe e ya-eji wa ama na m bụ nnekwu mmadụ bụ from now to six months business mụ na gị mere e ji wa ama na onye ibe niile ahụ ị chọrọ dị n'ibe o nwere ike ọzọ m nwere m ji agba aba aba mma ahụ bụ n'ibe bute gị bụ Madam Ngoro ya-akọnfam ya ị kọnfam ya ọ bụ na m agba ahụ ma ọ bụ na ị kọnfam ya ọ bụ na m na-agba

so ya bụ na ije ụwa si n'akara aka ọ na-eme ọfụma
Bwede. Ona bambo. Bwede. Nke. Ije ụwa si n'akara aka. Ka iwa lo yin na ekwu maka. Daalụ nne sa. Abịa m nke nwanne m nwoke bụ Destiny Block Industry mana na ọ bụwo ọbara atụrụ na-azọ ndụ ọ na-agwọ ọya ọ ndụ ka a na-azọ kwuo na akụ uduwo na ma na-akọrọ nsị o juru m afọ kwuo na ma na-akọrọ ngwa nọrọ nsị ka mmadụ ihe a na-eme o wee bụrụ o nwee ndị bịara ọnwụ ndị ọdụrụ ọdụ na-abịara na bịa etise mkpu anyị wee soro wee nwebe obi aṅụrị ka a na-eme ị wee bata anyị sị gị nnọọ ụkwụ i ji bịa nke ị ga-eji naa ga-aka mma ọ ndụ ka anyị na-azọ ihe bụ dibịa bụ ọya na-aya mmadụ ọ bịa be gị gwọọ ya ihe bụ dibịa bụ mkpa dị mmadụ ọ bịa na be gị ọ bụ ọsụsọ ee ọ na-ama mma mmadụ na-eme ihe ụfọdụ mmadụ bụ nke e mere eme gara aga ebe dị mgbe a na-eme ọ na-aga na-ayọkwa chukwu abịama na-ayọ nwoke n'igwe edo chi anyị mkpara abịa na mgbọrọgwụ ya na-eburu anyị ụzọ na-ekpere anyị azụ ọ ndụ ka anyị ga na-azọ ya na-agbaziri anyị ezi nke dị mma ka anyị na-eme ihe dị mma maka anyị eme ihe ọjọọ kazi ukwuu n'ụwa kịta mana anyị ga na-eme ihe dị mma wee na-ekene nwoke na-ekene nwaanyị ekene afa m bụ Uchenna ka e ji agbarụsi ndị ọbara tụrụ